Daoibh agus fáilte romhaibh isteach chuig an seoladh leabhair speisialta seo atá ag tarlú ar líne amháin don leabhar Smaointe Beaga Cumhachtacha. Tá an seoladh fíorúil seo á chraoladh ar fud an domhain ar Comhar ponc ie agus ar leathanach Facebook Leabhair Comhar. Is mise Ciara Ní É agus beidh an imeacht seo á chur i láthair agamsa ó mo theach anseo i mBaile Átha Cliath. Ach beidh daoine eile agus míreanna eile á dtabhairt isteach agam le linn an ama ar fad, agus mairfidh sé ar fad thart ar leathuair a chloig, agus tá súil agam gur féidir libh bheith linn, mar beidh duaiseanna le buachaint, agus beidh deiseanna agaibhse aige baile ceisteanna a chur ar údar an leabhair chomh maith. So, ar dtús beidh mé ag labhairt le scríbhneoir an leabhair, Pól Ó Cainín, agus le roinnt ceisteanna a chur agam air, agus is féidir libhse ón am seo, agus. dul ar aghaidh, ceist bheag a mhair a thaifeadfar trasna na Rosann an tseachtain seo caite, agus tar éis na cainte sin ar fad seolfaidh an scríbhneoir agus fear léinn Pádraig Ó Siadhail an leabhar ón áit ina bhfuil sé fhéin. Agus mar a dúirt mé, beidh deis agaibhse ag a baile ceisteanna nó teachtaireachtaí a sheoladh isteach ar an suíomh nó ar Facebook, so bígí páirteach mar tá duaiseanna ann. An chéad duais a bheidh le buachaint ná dearbhán €50 don suíomh litríocht ponc com. áit ar féidir leat an-chuid leabhar a cheannach. An dara duais ná cóip den leabhar é fhéin agus molaim go mór é, tá mo chóip agam anseo. Nó mála siopadóireachta Comhar agus is féidir leat é sin a úsáid chun na leabhair a iompar timpeall na háite más mian leat. So ar dtús, ba mhaith liom a lua, faoi láthair tá cineál díol speisialta againn ar líne. So ocht euro, is féidir leat an leabhar a cheannach ar ocht euro seachas dhá euro déag a bhíonn air de ghnáth. Sin don leabhar atá á sheoladh againn inniu, Smaointe Beaga Cumhachtacha. So, Pól, an féidir leat mé a chloisteáil, an bhfuil tú ansin? Á, tá mé anseo agus cloisim go maith thú, a Chiara. Go raibh maith agat. Agus go raibh maith agatsa as a bheith linn inniu. Cá bhfuil tusa faoi láthair?

Ficsean eolaíochta é a scríobh tú, dírithe ar foghlaimeoirí fásta, is dócha. So, cén fáth gur scríobh tú d'fhoghlaimeoirí fásta? Os rud é go bhfuil, go mbím ag plé go minic le leabhair a bhaineann le foghlaimeoirí ar bhealaí éagsúla, shocraigh mé gurbh fhiú, b'fhéidir, scéal a scríobh do dhaoine fásta agus, dá bhrí sin, Dá bhféadfainn comhréir shimplí agus teanga shimplí a úsáid, a mheallfadh na léitheoirí chun an scéal a léamh ach a bheadh ar an leibhéal céarna leis an tuiscint atá acu ina dteanga féin. Bhí mé ag súil go mbainfeadh daoine taitneamh as scéal nár bhain. bhuel, b'fhéidir nach bhfeictear chomh minic sin sa Ghaeilge, tá fhios agam gur scríobh Piaras Béaslaí an leabhar sin Astronár ag tús an chéid seo chaite, agus scríobh Pádraig leabhar faoi Phiaras Béaslaí, agus tá fhios agam gur aistrigh Panu Höglund an. leabhar de chuid Isaac Asimov, ach sa leabhar seo bhí mé ag iarraidh b'fhéidir ficsean eolaíochta agus gnáthshaol daoine a chur le chéile ionas go n-aithneoidh daoine an saol atá thart timpeall orthu ach ag an am céanna go meallfaidh sé iad chun am in amanna is maith le daoine ficsean a de chineál áirithe, ach ní maith leo ficsean eile, agus má thaispeánann tú saol atá, nach bhfuil go hiomlán cosúil leis an saol atá acu, meallfaidh sé níos mó iad. Sin an fáth ar fhéach daoine ar Dallas ar feadh na mblianta, toisc nach ionann é agus an gnáthshaol a bhí acu. Agus d'úsáid mé ficsean eolaíochta. eolaíochta sa tslí chéanna. Tá sé ar fud an leabhair ach níl sé lárnach sa scéal go pointe ar bith. Ceapaim go bhfuil carachtair lárnach sa scéal agus na rudaí a tharlaíonn dóibh.

An cheist a bhí mé chun a rá nó an gaol idir an teicneolaíocht agus an chumhacht atá sa leabhar. Cad é an ceangal a fheiceann tusa sa lá atá inniu ann? Tá sé greannmhar anois go bhfuil an teicneolaíocht ag imirt an-chumhacht ar an leabhar. Bhuel, is dóigh liom go bhfuil an teicneolaíocht neodrach ar shlí amháin. Déanann sé maith do dhaoine áirithe agus déanann sé olc do dhaoine eile. Cuir i gcás, má smaoiníonn tú ar an rud a tharla inné, leis an víreas sin a cuireadh timpeall an domhain ar ríomhairí, má smaoiníonn tú gur chuir siad an víreas sin ag Chernobyl agus chuig an stáisiún sin, dar le bhfuil againn ansin, bheadh muid i bponc. Ach ag an am céanna, tá muidne ag. caint le chéile anseo go cairdiúil ar ghléas ceannann céanna ar smaointear go mbeadh an agus sin ar fearba ach má smaoinigh tú siar ar scian teicneolaíocht ansin is féidir Gearrann daoine bia le scian ach gearrann daoine eile scornaí daoine eile le scian. Tá. Braitheann teicneolaíocht ar na daoine a úsaideann an teicneolaíocht agus is dóigh liom go gcaithfimid fios a bheith againn orainn féin. agus tuiscint a bheith orainn, againn ar ár mianta agus sin, sin na rudaí a thiomnaíonn gach rud, na mianta atá ag daoine agus is féidir leo rudaí maithe a dhéanamh le teicneolaíocht nó drochrudaí a dhéanamh le teicneolaíocht. Ó sin go cinnte. Agus so, caithfidh mé an cheist a chur anois, an scríobhfaidh tú leabhar eile?

ón gcéad leabhar agus tuigeann tú, b'fhéidir, gur chóir dúinn sin a sheachaint nó gur féidir liom sin a fhorbairt nó tháinig roinnt smaointe chugam nuair a bhí mé á scríobh agus so beidh le feiceáil, ní féidir liom a rá. Má tá éinne sa bhaile anois cineál fiosrach faoin leabhar, is féidir liom a rá gur féidir linn éisteacht anois le guth binn Tristan Rosenstock ag léamh sliocht gairid, b'fhéidir ceithre nó cúig nóiméad, ón leabhar. Ba mhaith linn an t-eolas uile sin a chur i ngléas beag, arsa Neasa. Anois, tá Seán ag brath ar dhuine sa seomra seo. Déanfaimid spéaclaí eile do thuismitheoirí Sheáin agus beidh siad in ann súil a choinneáil ar Sheán. Ach ní bheidh sé neamhspleách! arsa Fergus. Má tá fadhb ann leis an idirlíon, beidh sé caillte! Thóg Neasa bosca beag tarraingteach ón mbord. Seo inchinn sheachtrach Sheáin, ar sise. Cuirfimid na grianghraif air. Tá bogearraí ar an ngléas, aithníonn siad daoine, áiteanna agus araile. Cé chomh maith agus atá an gléas le haghaidheanna? arsa Marcas. Aithneoidh sé daoine 70% den am, arsa Fergus. Níos fearr ná mise sa saol taobh amuigh den ospidéal, arsa Marcas. Ceangalóimid na grianghraif le téacs, arsa Neasa. Cuirfidh an téacs síos ar na rudaí éagsúla a tharla do Sheán ina shaol nuair a bhí sé leis na daoine sin. Mar sin de, feicfidh sé duine éigin, aithneoidh an gléas an duine, agus cuirfidh sé téacs ar fáil, Seo do chol ceathar Séamas. Is maith leat é, arsa Marcas. Sin é, arsa Neasa, beidh níos mó eolais ná sin ann. Cuirfimid bogearra eile ar an ngléas. Aithneoidh an bogearra sin gothaí aghaidh an duine. Má aithníonn an gléas aghaidh fheargach, feicfidh Seán, bí cúramach! ar scáileán na spéaclaí, arsa Fergus. Ach má aithníonn an gléas aghaidh shásta, feicfidh Seán, bí ar do shuaimhneas! arsa Neasa. Mar sin de, aithneoidh an gléas daoine, arsa Marcus. Cuirfidh sé scéalta ar fáil fúthu. Aithneoidh sé mothúcháin na ndaoine san, fearg, áthas, brón, eagla, samhnas, drochmheas, iontas. Ach nuair a chuirfimid na cuimhní sin ar fáil, ní bheidh aon nasc sna cuimhní sin le teas, le dathanna, le rudaí a bhí ag tarlú thart timpeall air agus na cuimhní sin á gcruthú den chéad uair, arsa Neasa. Sin míbhuntáiste. Bhuel, cumann an intinn a stair féin. Tabhair cuimhní bréige do dhaoine agus cosnóidh siad na cuimhní sin chomh láidir agus a chosnóidh siad cuimhní a tharla i ndáiríre. arsa Marcas. Sin fíor, arsa Neasa. Agus teanga, arsa Marcas. Conas a chabhróidh an gléas le Seán labhairt leis an duine roimhe? Tabhair seans dúinn, arsa Neasa ag gáire. Tá an inchinn ag forbairt ó tháinig na chéad chréatúir ilcheallacha le chéile na milliúin bliain ó shin. Tabhair cúpla mí eile dúinn. Cumarsáid ar dtús, arsa Fergus. Má tá pian air, is mian linn fios a bheith againn cá bhfuil sí. Ansin teanga shoiléir, déanfaimid uile botúin ach ceartóimid iad má tá an t-eolas againn. Tiocfaidh cruinneas de réir mar rachaidh Seán ar aghaidh. Ansin tá an comhthéacs sóisialta cultúrtha ann, leibhéil éagsúla teanga. Is féidir linn teanga Sheáin a shaibhriú le léitheoireacht, le teagmháil le daoine in áiteanna éagsúla. Chas Fergus. Beidh mé ar ais, ar sé, agus é ag siúl chuig an doras. Caithfidh mé cúpla rud a íoslódáil. Ón idirlíon? arsa Marcas. Ní hea, arsa Fergus, agus d'imigh sé faoi dheifir. Sampla den chomhthéacs sóisialta cultúrtha seo é sin, arsa Marcas. D'úsáid Fergus teanga na ríomhaireachta le hinsint dúinn, i slí dheas, go raibh sé ag dul chuig an seomra is lú sa teach. Bhuel, bogfaimid ar aghaidh go rud eile go tapa, arsa Neasa. Tá mé buartha go ndéanfaimid róbat de Sheán. Táimid ag cur eolais isteach ach bhfuil na huirlisí aige chun déileáil leis an eolas sin? Sin ceist mhór, arsa Marcas. Cad faoi seo, má tá roghanna ann sna gníomhartha a dhéanfaidh sibh leis, beidh seans aige feabhas a chur ar na huirlisí sin. Sin smaoineamh, arsa Neasa. Bainfimid triail as. Scríobh sí nóta síos ar leathanach ar an mbord. Bhí ciúnas ann ar feadh tamaill. Tá mé ar ais arís, arsa Fergus. Sin go maith, arsa Lorna. Tá mise ag imeacht. Tá tuismitheoirí Sheáin ar tí imeacht. Sheas Lorna agus shiúil Fergus chuig an mbord agus shuigh sé. Go raibh maith agat, arsa Lorna agus d'imigh sí. Ar an scáileán chonaic Marcas tuismitheoirí Sheáin ag féachaint i dtreo Sheáin. Chrom Marcas agus chogair sé i gcluas Fhearghais. Inis do Sheán a Mham agus a Dhaid a rá, ar seisean. Ar an scáileán bhí Eilís ag caint. Bhuel, a Sheáin, táimid ag imeacht anois, feicimid thú an tseachtain seo chugainn, ar sise. 'A Sheáin, arsa Fergus, 'cuir a Mham agus a Dhaid isteach sa chomhrá agus tú ag caint le do thuismitheoirí. D'éirigh aghaidh Eilíse níos mó ar an scáileán agus Seán ag bogadh níos cóngaraí di. Phóg Seán a leiceann. Nuair a sheas Seán siar arís, bhí cuma iontais ar aghaidh Eilíse agus thosaigh Alastar ag gáire nuair a chroith Seán lámh leis. D'fhéach Marcas agus Neasa ar a chéile. Níor iarr aon duine ar Sheán sin a dhéanamh. Dia dhíbh agus fáilte ar ais go dtí an seoladh speisialta fíorúil seo don leabhar Smaointe Beaga Cumhachtacha. Bhí briseadh againn ansin agus muid ag éisteacht le Tristan Rosenstock ag léamh sliocht óna leabhar.

go pointe nach go mbeadh na na gléasanna níos cliste ná daoine. Mar sin de, agus má smaoiníonn tú ar na na monarchain go léir ina bhfuil gléasanna ag déanamh carranna agus tá tá sé ag teacht chun tosaigh ar aon nós ach beidh le feiceáil an éireoidh leo aon rud níos mó a dhéanamh. Scríobh, cén t-ainm atá ar an. a ficheallaí sin ón Rúis, leabhar ar na mallaibh faoin dóigh a bhfuil siad ag forbairt, so beidh le feiceáil cad a tharlóidh ann. Tá an-fhreagra agat ansin, go raibh maith agat. Agus anois, 'sé Pádraig Ó Siadhail

So, nuair a bhí Eilís Shaw i dteagmháil liom faoin seoladh seo, d'fhreagair mé go raibh mé cleachtach ar chuireadh a fháil mar gheall ar an phost atá agamsa thar sáile ach, mar shampla, tá mé cleachtach ar dhaoine i gCeanada a bheith ag lorg ainmneacha Gaeilge le haghaidh a gcuid páistí, le haghaidh a gcuid peataí, le haghaidh a gcuid tigíní samhraidh, le haghaidh a gcuid bád. So, ní déarfaidh mé a dhath faoi na tatúanna. Nó faoin chathú a thagann ormsa chun ráiteasaí ar nós an leannán Ceilteach is cumasaí ar dhroim an domhain a athrú rud beag nó a chur as a riocht rud beag. Ach seo an chéad uair gur iarradh ormsa úrscéal eolaíochta i nGaeilge a sheoladh beo ar an idirlíon agus ar ndóigh táim breá sásta a bheith bainteach leis an ócáid stairiúil seo. Deis í seo le fáilte a chur roimh úrscéalaí nua i nGaeilge, murab ionann is na filí atá chomh flúirseach fairsing le tuíteanna Dhónaill Trump, níl a oiread sin úrscéalaithe ann agus bíonn spás ann do dhuine eile i gcónaí. An darna rud atá ann mo dhálta féin is as Doire do Phól agus caithfidh muintir Dhoire mafiosa Dhoire, déarfaidh daoine eile, b'fhéidir, caithfidh muintir Dhoire seasamh le chéile. Agus an tríú rud de, duine mé féin atá ag múineadh na Gaeilge d'fhoghlaimeoirí fásta, mic léinn ollscoile, anseo i gCeanada, agus mar sin tá spéis agam sa lón léitheoireachta, san ábhar léitheoireachta atá ar fáil don aicme sin. Is breá liom an tsraith seo Foghlaimeoirí Fásta atá ag Leabhair Comhar. Ach le blianta beaga anuas, tá mé tar éis úsáid a bhaint as ceann de na leabhair sa tsraith sin, sin faoin gharda, Paloma Pettigrew, agus tá mo chuid mac léinn féin, tá siad breá cleachtach ar imeachtaí Phaloma. Ach ar ndóigh, má bhreathnaíonn tú ar na leabharthaí sa tsraith sin agus seo mar atá, baineann an-chuid acu le scéalta bleachtaireachta. So mar sin, tá fáilte ar leith roimh, eh, seánra nua taobh istigh den tsraith sin. Ar ndóigh, ní seánra nua amach is amach i litríocht na Gaeilge an leabhar ficsean eolaíochta. In aiste a d'fhoilsigh Philip O'Leary tamall de bhlianta ó shin, rinne sé suirbhé ar an fhicsean eolaíochta i nGaeilge agus, agus ní nach ionadh, bhí Cathal Ó Sándair i ndiaidh triail a bhaint as an seánra sin agus, mar shampla, tá sraith, tá dornán leabhar aige sa tsraith, An Captaen Spéirling, mar shampla, An Captaen Spéirling agus an Pláinéad do Phléasc agus Captaen Spéirling, Spás-Phíolóta. Bhuel, tá's againne go léir go bhfuil neart spás-phíolótaí i saol na Gaeilge, ach ag an am chéanna, má fhágann tú, cuir i gcás, cúpla úrscéal do dhaoine óga le hIarla Mac Aodha Bhuí agus b'fhéidir, cuir i gcás, corrshampla eile ar nós An Tionscadal le Tomás Mac Síomóin, níl a oiread sin cineál leabhar i nGaeilge faoi chúrsaí eolaíochta ó thaobh an fhicsin de. Úrscéal breá soléite dea-scríofa is ea Smaointe Beaga Cumhachtacha. Ficsean eolaíochta is ea é atá suite i nÉirinn ár linne, murab ionann cuir i gcás is Bealach na Bó Finne nó ar an Ghealach nó sa spás-stáisiún idirnáisiúnta. Leabhar é a bhfuil blas comhaimseartha air. Sa lá atá inniu ann, Bíonn neart cainte ar víris, víris a ionsaíonn an cholainn, cuirim i gcás, nó víris a ionsaíonn na ríomhairí. Sa leabhar seo, tá víreas i ndiaidh inchinn fir óig a chur ó mhaith agus aon chuimhne atá aici ar an saol, nó aon eolas atá aici ar an saol, a scrios. Ar nós an víris a ghlacann seilbh ar inchinn na príomhphearsan. Faigheann an t-úrscéal seo greim ar intinn is ar shamhlaíocht an léitheora. Cuireann muid aithne ar fhoireann mhór pearsan an dream atá ag tabhairt aire don fhear óg, Seán an t-ainm atá air, agus cuireann muid aithne ar an dream atá ag ligint orthu go bhfuil siad ag tabhairt aire dó. Scéal eolaíochta é a bhfuil an choimhlint, an chomhcheilg idirnáisiúnta, an cairdeas, an chollaíocht, is b'fhéidir ag an deireadh an rómánsaíocht ina n-orlaí tríd. Gan dabht tá plot dáiríre ann, ach tá an greann, an greann dubh go háirithe, san insint agus cuireann sé sin go mór leis an scéal dar liomsa. Agus níl anseo ach sampla fánach amháin, ach. Go luath san úrscéal tá Éilis, máthair Sheáin, tá sise ag caint leis an Dr Marcas faoin drochbhail atá ar a mac. 'Ní chreidim go bhfuil aon rud istigh ina cheann, arsa Éilis. 'Tá inchinn Sheáin chomh folamh le bocsaí faoistine in Éirinn anois. So tá seoda beaga den chineál sin tríd an leabhar a bhain gáire asam agus bainfidh sé gáire as léitheoirí an leabhair seo. Ar ndóigh, tá dúshlán ar leith ag baint le leabhar atá dírithe ar an fhoghlaimeoir fásta ó thaobh na teanga de. Is mór an cuidiú an ghluais ag cúl na leabhar sa tsraith seo. Ina theannta sin, éiríonn le Pól an tsainréim teanga atá ag an eolaíocht féin a chur i láthair ar bhealach atá slachtmhar, atá sothuigthe agus atá soléite. Sea, tréaslaím an t-úrscéal úr seo Smaointe Beaga Cumhachtacha le Pól, tréaslaím a ghaisce leis. Tá súil agamsa nach fada go bhfaighimid an darna húrscéal uaidh. Mar sin, is dócha, nuair a bhíonn siad ag seoladh na long don chéad uair, nós a bhíonn acu, ar ndóigh, ná buidéal seaimpéin, a bhriseadh ar thaobh na loinge. Ar ndóigh, sa saol fíorúil ina bhfuilimid faoi láthair, ní féidir linn a leithéid a dhéanamh, ach sa chás áirithe seo, chun an leabhar seo a sheoladh go hoifigiúil, is leor an méid seo a rá, Bíp, bíp, bíp. Tréaslaím an leabhar seo leat, a Phóil, agus go n-éirí go seoigh leat. Go raibh maith agat. Go raibh maith agat. Go diail ar fad. Go míle míle maith agat a Phádraig as sin do scríbhinn ar fad. Fáilte romhat. Agus aontaím leat agus aontaíonn roinnt dos na héisteoirí or na daoine atá ag breathnú ar sin maidir leis an ngreann sa leabhar. Mar sin tá ceist dheireanach agam ort a Phóil. Cén saghas scríbhneoir grinn a spreagann tusa chun greann mar sin a scríobh? Bhuel, a lán rudaí éagsúla. Maidir le scríbhneoirí, b'fhéidir Myles na gCopaleen agus, cén t-ainm, ach chomh maith leis sin bhí mé ag éisteacht le daoine cosúil le Dave Allen agus na deartháireacha Marx agus cláir ar an teilifís cosúil le Cheers agus Frasier agus Father Ted agus a lán rudaí eile cosúil leis sin. Bhuel. má tá rud éigin sa scéal a chuirfidh ag gáire iad ó am go ham. go bhfuil tuiscint acu ar an teanga, más féidir leo gáire a bhaint astu agus so sin an fáth ar chuir mé an greann isteach chomh minic sin agus tá súil agam gur thaitin sé leis na léitheoirí agus is léir gur thaitin sé le roinnt díobh go dtí seo ar aon nós agus tá mé an-bhuíoch díobh go ndearna siad gáire. Agus rinne. Agus fiú, luaigh tú ceist na teanga ansin, agus cinnte, cabhraíonn sé go mór go bhfuil na nathanna ag cúl an leabhair, so dá mbeadh duine ag streachailt leis an teanga, d'fhéadfadh siad dul ann agus ansin an nath sin a aimsiú. Sin, sin deireadh an tseolta mar sin is dócha, so go raibh, míle maith agat a Phóil as a bheith linn, agus, agus, chomh maith, agus as an óráid álainn sin.

So sin é mo bhuíochas arís do gach duine a bhí páirteach, do Elias, Joseph Fhitig agus do Ronan Ó Dochartaigh a rinne gach rud a eagrú. So, slán go fóillín!